po diventai artista. Cali funt is istùdius? At a bastai su dinai chi si guadàngiat? E sa famìllia mia ita at a pentzai? E atras preguntas medas. Ecu, po custa e atras arrexonis, nosus, in custa trasmissioni, eus intervistai dexi artistas de dònnia manera po si fai biri ca a bivi de arti si podit, po si fai biri ca chi portaus miras mannas, Ddas podeus sighiri, poita is bisus in sa vida funt una cosa importanti meda. Beni benius! Deu seu Alessandro Pani e custu est Bisus!

Po s'intervista de oi eus tzerriau un'artista importanti meda. Nascit de una famìllia de atoris, sa prus importanti e antiga de sa Sardìnnia, est atori issu etotu, ma issu forsis si cunsìderat prus unu narradori, unu contadori de contus. Est regista po su teatru e po su cinematògrafu. Est scriidori e at pubricau seti librus. Est connotu meda in totu sa Sardìnnia po essi unu presentadori televisivu in Videolina e in is trasmissionis chi fait imperat sa lìngua sarda puru. De issu e de sa famìllia cosa sua ant iscritu pensai dexi tesis de làurea. Sonus de launeddas, corpus de tamburinu, est impari cun nosus Gianluca Medas. Gianluca beni beniu. Beni agataus.
Gianluca cumentzaus cun una pregunta facili facili de arrespundi po tui nau, però ti dda fatzu a su propriu, poita is piciocus chi si funt sighendi megant, dda bolint sciri. Cument'est chi as cumentzau a fai s'atori? T'apo nau chi est facili. Beh,
sa famiglia mia at fatu teatru de su Noixentu, in su Noixentu nonna Chella cun nonnu Anacletu fadiant teatru in lingua sarda, de Guasila, Casteddu, Tziu Paddori, sa prima de tziu Paddori at bistu nonna Chella fai sa parti de Antioga. Nosu fiaus amigus de sa familia de Melis e issu provàt in su Monte Granàticu e nonna fiat giai incinta de tzia Ninetta e at nau, ma deu andu a Recitai, si potzu portai cun mei sa pipia? E in sa scena issa si portat sa pipia e tra un atto e l'altro ddi donàt sa tita po fai pappai, est una cosa incredibili. E sigumenti issa iat tentu meda sucessu, ci fiat a Casteddu Viviani, ci fiant Viviani e Macario, Iant scritu a nonna e at mandau froris po festeggiai su fatu chi issa fiat stètia meda brava. Custa est una storia chi contat Podda, Carlo Podda. E de ingunis est cumenzada sa vida de sa familia chi fadiat teatru. Nonna at acabau de fai teatru e at e at donau a is fillus sa gana de fai teatru. E ant fatu teatru, prima cantànt, cantànt, ant girau s'Italia. Deu sciu una cosa chi m'at iscoviau Davide chi fait su stessu po sa trasmissioni, Ca eis partecipau a una trasmissioni chi se zerriat in italianu Il campanile d'oro.
Si. Eis bintu? No, no, no, est sutzediu diaici ca ant fatu sparessi is sicilianus is cartolinas po votai, non nci fiant in Sardegna. E intzandus is sardus iant votau cun su, cun su, col sughero. Ah. Iant mandau custas cartolinas de sughero e iant votau diaici. E intzandus dd'iant donau su su campanili d'argentu, mi parit. Ah, Chi est ancora in Casteddu. Ah, aundi?
E in su Comunu. Ah. In su Comunu nci nc'est una sala manna manna aundi nci funt totus is cimelius. Mi pongu de acordu cun Davide, andaus a ddu castiai e fadeus puru sa ripresa. Gianluca, però, tui candu est chi ast detzidiu propriu, bollu fai s'atori? Deu bolemu fai s'atori. E is tzius non mi fadiant recitai. Intzandus una una borta m'ant nau, Toca Gianluca, fai sa parti de I detti. I detti funt cussus chi funt giai in iscena, deu non ddu sciemu, aspetamu chi is detus chistionant, ma non chistionant mai, deu femu ingunis narendis, ma candu tocat a mei. Intzandus si fiant postu a riri, si fia abarrau mali, meda mali, e m'iant nau, ca là chi I detti funt cussus chi funt in iscena. Toca tui depis fai sa parti de custu piciocheddu chi intrat in iscena a nai a Maria Zuabra in s'ultima scena, Ollu caramellas, ollu caramellas, sa prima parti est stètia custa, mi dd'arregordu puru, fiat ollu caramellas. Fiat stètiu bravu. Eh, fiant anche bonas is caramellas.
Però, una cosa chi mi domandu deu, tui as mai pensau de fai calincun'atra cosa? Ti ses mai preguntau, no, no ddu fatzu s'atori, mellus a fai s'impiegau, no ddu sciu, s'operaiu? Eh, una domanda, no est facili rispondere a questa domanda, sinceramenti, poita deu bolemu fai su cantanti liricu, Si, apu fatu, studiamu po fai su cantanti. Deu studiamu cun la de Osma, ma sigumenti sa boxi mia non fiat ancora fata, issa m'iat fatu studiai cumenti tenori e deu femu unu baritunu e intzandus sa boxi s'est ischilliada E deo no apu cantau prus. E intzandus apu nau, beh, sa famìllia mia fait teatru de tanti tempus, deu custu apu fatu sempri, ma deu bolemu fai cantu. Su cantu liricu po mei fiat una cosa bella, ma sa boxi purtroppu s'est guastada e no nci seu arrennesciu. Però poi apo cumentzau a fai teatru cun is atrus, non in sardu, in italianu, ma deu già de pipieddu connoscemu sa sa vida de su teatru, comenti is fillus mius, no, ddu connoscint, cioè is fillus mius candu nosus provaus unu spetaculu Issos dietro le scene fadiant is compitus e poi acabau is compitus provànt. Est una abitudini, cioè est una cosa, cioè est una cosa difficili de ddu spiegai si non ddu bivis, poita candu deu apu fatu una rassegna Famiglie d'arte, ci fiant totus is famiglias d'arte italianas, issos totus narant sa propriu cosa Ca sa vida e su teatru fiat impari, fiat sa pròpriu cosa, non nci fiat una una una porta, una 'enna no, s'enna chi serrat, no, sa vida e su teatru impari. E est sutzèdiu su pròpriu cun sa famìllia mia, mancai nosus femus professionistas, is tzius mius fiant non diletantis, fiant meda bravus, ma però non iant mai fatu su passu po fai su professionismu e deu candu apu cumentzau si fiant dividius. Poita totus non boliant fai is professionistas, atrus boliant fai is professionistas, babu, tziu Antoninu, tzia Assunta, tzia Emma, si fiant dividius is Medas e is Fratelli Medas, fiat stetia una cosa legia, iant sufriu totus, totus iant sufriu po custa cosa, però sutzedit, anche De Filippo si fiant separaus, sutzedit poita su teatru Cioè est est unu mundu speciali e e capitat chi ci funt certus meda legius e is familias si dividint, sutzedit purtropu anche tra amigus, poita est unu mundu stranu, magicu, stregau, stregau. E allora, femu narendi de sa carriera mia, e deu apu cumentzau a fai teatru in italianu, poita deu bolemu sciri ita is atrus fadiant, Teatru Terzo Teatro, Teatru di Prosa, e poi a sa fini seu torrau de undi femu bessiu. Ah sì, apu bofiu esplorai unu pagu su chi ci fiat. Ma su teatru fiat giai un'atra cosa in cussus annus, candu deu femu piciocheddu. Ci fiat sa Cooperativa Teatru Sardegna, Compagni di Scena, Akròama, fiat benniu Barba. Barba candu est benniu in Sardigna at cambiau sa storia de su teatru sardu. Poita su teatru fiat meda in laboratorio e candu est benniu issu at donau cussu sinnu po cambiai sa storia e custu custu custu contu est unu contu importanti de ddu fai. Deu ddu ddu tengu cumenti contu, non dd'apu mai fatu in giru in giru poita non seu prontu, ma segundu mei est importanti stigmatizai cussu momentu poita Barba, mi ca Barba est unu cali si siat, est su mellus de su Noixentu in su mundu e s'est frimau innoi in Sardigna, a Orgòsolo e a Santu Sparau, e Orgòsolo e Santu Sparau funt cambiadas, a Orgòsolo nci funt muralis, a Santu Sparau scultoris, pitoris, compagnias teatralis, s'arti at donau unu sinnu importanti poita at donau sa boxi a s'anima de sa Sardigna ca non teniat boxi, ecco. T'apo rispostu narendi unu saccu mannu de cosas. Andat beni, andat beni, sesi liberu. E torrendi a sa familia, calincunu t'at mai nau, Gianluca forsis est mellus chi faisi aturu, chi non fasis s'atori, poita est tropu difficili. No no, cioè mi narant cali, poita Custa custa domanda parit unu giogu, ma est diaderus de aici, ti ti domandant, ma tui de traballu veru cali cali cali, si si, poita sa genti non ddu cumprendit ca custu est unu traballu, seriamenti unu traballu, deu seu arrennesciu a manteni ses fillus cun custu traballu, certu arriccu non seu diventau, ma no est, chini fait custu traballu non bolit arrivai, non bolit diventai arriccu, bolit fai is progetus chi pensat, ch'est totu un'atera cosa, Est cumenti su su messaju chi ponet su semini no po diventai arricu, po biri sa spiga nascendi e via e o oppuru su pastori po ddi po ddi biri sa s'angioneddu nasci, cioè est un atteru modu de biri su mundu, no est legau a su dinai, mancai si unu at is successu, ma su successu est unu prodottu commerciali, su successu e. Poi ci funt differentis maneras de de de portai successu po Deu mi potzu acuntentai de fai su chi bollu fai.
No po fortza essi famosu, connotu, de fai dinai. Ma essi famosu est unu prodottu cummerciali, tottu cussus chi funti famosus depint tenni contu de custa cosa, poita Su sucessu passat, ma s'arti non passat. Si tui ses un'artista, ses un'artista e s'artista fait cosas chi pagant in su tempus. Su so, su sinnu chi as lassau in sa vida pagat, mancai non candu ses in vida, mancai si nd'acatant is personas candu non nci ses prus, poita podint fai sa sintesi, cumenti naraus nosu, custu at fatu custu. Ah, eccu, intzandus fiat meda importanti, cioè nci funt scriidoris, atoris, musicistas ca funt stètius connotus candu funt mortus, poita in sa vida est dificili po un'artista fai cumprendi cussu chi est fadendi, poita est cumenti unu scriidori chi scriit in su bentu e custu depit depit torrai, depit fai su giru, torrai, unu ddu intendit e narat, ah eccu, cussu fiat narendi custu Poita custu est s'artista, segundu mei, custu a prescindere dal successo che ha.
Però, custu est berus, deu seu de acordu cun tui, però dificultadis nci ndi funt, chistionendi de dinai.
Sì, poita sa. E cantu est dificili bivi de arti. Est meda dificili poita s'arti non si biri. No si bit segundu is canonis de sa terra, cioè su paninu tui ddu bis, andas, mi donat unu paninu e ti donant unu paninu. Si tui naras, deu seu fadendi arti, mi dda comprat s'arti. E intzandus cumentzant is problemas, poita s'arti, ita est s'arti, cosa è arte? Est unu, est unu fueddu importanti, deu no ddu sciu ita est s'arti, deu nau ca deu tengiu gana de contai contus e dd'apu fatu. Candu femu pipius deu Deu non sciat a disegnai, non pintai, non sapevo disegnare. Intzandus deu fademu is concas cun su fumetu e bendemu custus custas concas cun is fumetus a is meus cumpangius.
A cantu? Boh, però deu tenemu su dinai po mi comporai su paninu e fademu a puntata custus fumetus. Ma po sa merenda? Eia.
Deu tenemu gana de contai contus e custus ddu ligiant e mi donant, ita ndi sciu, cincuanta lire E deu arrennescemu a comporai su paninu dogna dì. Mi narant, beh, sa puntada, e deu, eh, deu seu faendidda. As cumprendiu chi podiast a bivi de arte, mancu po sa merenda. Po su paninu.
Po su paninu.
E immoi però custus contus funt crescius, nd'asi fatu medas, asi tocau argumentus importantis. Seu stetiu meda fortunau, poita sa fortuna po un'artista est sa cosa prus importanti. Sa cosa prus importanti non si crei nudda, poita tui fais una cosa chi s'alluit candu artzias in su in su palcoscenicu e si studat candu ndi cabas, est unu servitziu e tui ddu depis fai onestamenti. E deu seu stetiu fortunau, poita su pubblicu at cretiu in cussu chi deu fademu e apu tentiu sa possibilidadi de fai meda cosas in diversas in diversi media ecco, televisione, scrittura, teatro, cinema E sempri contendi contus, poita deu seu sempri contendi contus. E seu stetiu, ripetu, fortunau poita m'ant ascurtau, poita si unu narat, chistionat, contat e is atrus non dd'ascurtant, a ita serbit? S'artista a solu non podit essi artista. Serbit su pùbricu. Cioè serbit un'atru, ambus mancu un'atru, po dd'ascurtai, po ddu biri, po ddu valutai, po si scambiai is emotzionis, mancai non ddi praxit, ma andat beni su propriu.
E cali funt is contus prus importantis po tui? Su chi as contau e as nau, innoi apu lassau unu sinnu. Beh, Paschedda.
Paschedda poita intantu dd'apu liberada de cussa erentzia politica, issa non c'intrat a nudda cun sa politica, fiat una fiuda cun dexi fillus, una porcara, dd'iant Bo, dd'iant bogada de sa terra, sa terra comunali, sa terra comunali, ad uso cìvico, non fiant de unu comunu, de una persona, fiant de sa genti, de sa comunidadi e dd'iant bogada po pagai dèbitus po fai sa ferrovia a Nuoro, sa ferrovia a Nuoro non nc'est ancora, nonostante cust'annu, no. Insaras issa si fiat posta a tzerriai, torramus a su connotu! Sigumenti est unu slogan straordinàriu, sa polìtica sarda at pigau custu slogan, at bogau Paschedda e s'at pigau custu slogan, ma est unu contenitori sbuidu. Candu narant torramus a su connotu, is atrus, eia, torramus a su connotu, no scint mancu, no sciiant mancu chi fiat a nai custu contu. Deu dd'apu dd'apu torrau a cussa femina chi dd'iat bogau, dd'iat bogau boxi cussa dì su bintises de aprile in su milleotuxentusessantotto fiat bessia de sa Crèsia cuntrunnada, soferenti e at nau, ma poita si funt boghendi de sa terra aundi is babbus, is ajajus fiant andaus po pigai sa linna, su lande Poita ant fatu custu? E si fiat posta a tzerriai, torramus a su connotu. E deu apu apu ricostruiu totu custus fatus, non ci creiat nisciunus, e lentamenti eus fatu ponni sa via a Paschedda Zau, in sa tzitadi de Nùgoro. Sa Commissioni Pari Oportunidadi at definiu Paschedda unu de is personaggius femininis prus importanti de su Noixentu, de su s'Otuxentu, ed est una una porcara, capisci? E deu creu ca custu est stetiu su progetu prus importanti chi apu fatu in sa vida mia e seu sempri atentu chi sa politica non fatzat cussu chi at sempri fatu, pigai custu slogan po ddu usai po fai campangias elettoralis chi non serbint a nudda, poita est unu contenitori sbuidu, si non nc'est sa famini in custu tzerru no est nudda. Torramus a su connotu bolit nai. Si depeit torrai sa terra aunde andaus a pigai sa linna, su lande e a fai bufai is brebeis e is procus. Custu boliat nai, custu po mei est su contu prus importanti. E si biri poita, si biri ca t'apassionat, puru candu ddu contas. Castia apu Seu andau a donai buciconis a totus po custa cosa. Est importanti, poita nosu chistionaus de sa femina, ma nosu pentzaus po sa femina, po sa paridadi, nosu pentzaus chi funt sceti is feminas cun unu sciacu mannu de dinai, genti chi bolit su is logus de su potere, ma sa paridadi est in sa storia. Nosus non studiaus is feminas in sa storia, non nci ndi funt, nci funt sceti assassinus chi bandant a bociri sa genti E nosu studiaus custu assassinus, Napoleone, Cesare, totu mannas personas, e is feminas non ci funt, ma si non ci fiant is feminas custus mancu nasciant. E intzandus sa castiada andat cambiada, po custu Paschedda est importanti. Certu. E sighendi a chistionai de is contus, nci nd'est un'aturu chi deu connosciu poita nci femu deu puru, unu spetàculu teatrali, Canale sedici, chi naràt sa sa storia de sa Moby Prince. Si.
E m'arregordu però, correggimi chi mi seu sballiendi, chi as moviu calincuna cosa cun Canale sedici. Si, si, candu eus fatu cussu spetà, cussu storytelling, nci fiant parlamen dus parlamentaris, chi ant portau su ant biu cun sa fortza de su teatru custu chi ita est sutzediu cussa notti e ant portau sa sa chistioni a in su parlamentu ed est nascia una commissioni parlamentari e gratzias a custu spettaculu e sa fortza de su spettaculu est custu est cussu poita ma tui pentzas candu in su millinoixentunorantases iant fatu sa die de sa Sardigna deu non connoscemu nudda Ed apu fatu sa parti de Efisio Pintor, fiat su capu rivolutzionariu praticamenti. Deu andamu a cuaddu, intramu in Casteddu, bellissimu, eeh a fora sos piemontesos, deu non sciemu nudda. A sa fini de su spettaculu mi seu postu a studiai e apu connotu unu mundu e gratzias a cussu spettaculu deu seu andau a studiai totu cussu chi ci fiat, iant publicau, iant fatu, est stata un'esperienza meravigliosa, unu spettaculu Bellu bellu e in sa televisioni però fais contus differentis o no? Andu a circai is anzianos, totu cussus chi funt is reietus de sa vida, deu no intervistu sa genti importanti, deu intervistu genti chi mai nisciunus iat pensau de avicinai E custos mi contant sa vida e deu apu connotu sa cosa prus importanti gràtzias a issos e is testimoniantzas de issos, cioè chi su fueddu futuro no esistit in sardu, si narat su tempus benidori, su tempus chi depit benni, poita m'ant m'ant insegnau ca su futuru, cioè su tempus chi depit benni, est traballai, traballai oi po sperai crasi, E totu custu fat a buciconis cun is progetus de su, nosu fadeus su progetu po progetai su futuru de sa sotziedadi, ma custus ant costruiu domus, totu cussus benis chi is fillus ant consumau oi, poita non nc'est prus nudda, e intzandus nau, ma su sardu est una lingua chi ti imparat sa vida, Mancai s'italianu, s'inglesu est una lìngua po viagiai, po gustai is emotzionis de sa conca, ma custus bècius m'ant insegnau sa vida, sa vida deu non dda conoscemu poita femu tzitadinu, deu su sardu dd'apu imparau di ritorno, diciamo così, poita non non ddu bolemu chistionai, poita. Non ddu bolestis chistionai. No, assolutamenti, non non non non ddu cumprendemu, fiat sa lìngua de, de babbu miu e fadiant cosas chi non mi praxiant Ci seu arribbau camina camina a passu lentu e apu apu cumprendiu chi no esti su fueddu cussu chi contat, ma cussu chi naras e ddu podis nai in calichi si siat lingua e su sardu tenit abisongiu de cosas importantis de nai, non sceti sa grammatica, cioè puntai a sa grammatica poita chi no est su sardu, est una cosa de grammaticusu. Si si Dante dd'iant dd'iant censurau po sa Divina Commedia, sa Divina Commedia no fiat mai nascia, e mancu mali chi issu at detzidu de de scriiri in volgari, aici at donau una spinta po po s'italianu, po su sardu nosu seus asbetendi su scridori decisivu, cumenti Pirandello po su sicilianu, cumenti Govi po su genovesu, cioè nosu teneus abisongiu de chi de sa super compagnia teatrali, tui pentzas, pentza, candu, candu De Bosio iat pentzau de traballai su Arlecchino, Arlecchino iat stetiu scaresciu, traballat in bergamascu Arlecchino, issu dd'iat pigau, at fatu unu studiu seriu e sa, e immoi Arlecchino est su spetaculu prus bistu in totu su mundu, cioè ci bolit custu passaggiu, Su teatru at custa calidadi, ma depit essi sa beridadi cussu chi tui naras, sinunca est sceti grammatica, tecnica, calicuna cosa, cioè deu creu ca Masala, Cicitu Masala est stetiu forsis su prus mannu scritori in sardu, Cicitu Masala, ma nci esti anche cussu de Biddanoa, Antioco Casula mi parit, non bollu non bollu sballiai, ma poi nc'esti, nci funt scritoris, depint essi cicaus e nci funt, bisòngiat fai operatzionis de livellu e custu no est stètiu ancora fatu, depeus fai meda. Nc'est arruga de fai ancora. Ehi, nc'est meda, totu de fai, totu. Bosatrus chi seis giòvunus teneis s'esperièntzia nostra. Gratzias Gianluca, gratzias. Giòvunu ancora, po pagu. Va bè, casi, casi giòvunus. Diversamente bèciu. Eccu, bravu, si. Gianluca, e imoi Nc'est sa pregunta de is piciocus. Nc'est unu piciocu, si tzerriat Alessandro, immoi ddu bieus, e si fait una pregunta. Andat beni? Alessandro, fai sa pregunta!

sa cosa prus importanti est ita bolis nai fadendi s'atori. E poi cali si siat logu in su mundu andat beni, depit essi bravu, tecnicu, costanti, depit essi unu chi traballat dogna dì, non depis tenni timoria de nisciunus, ma depit essi sempri umili poita non ses mai arribbau, deu seu fatzu custu traballu de cuarant'annus, mi parit de sempri de essi cummentzendi, poita seu prenu de difetus, mancai certi difetus non si ndi andant, ma tui depis tenni sa cosa de nai, ita bolis nai po fai s'atori, no est su logu, ma est su contenutu.
E chi depis donai unu cunsillu a Gianluca giovunu. No beh va beh, deu seu stetiu cussu chi seu stetiu, sigumenti mi connosciu, seu istintivu, nisciunu consillu, bai e fai, scramenta.
Scramenta. Gianluca immoi una cosa chi ti depu preguntai de fai est Mi ddu scis nai, cumenti si narat, macarronis a Orgòsolu. Macarronis? Creu.
Poita apu biu unu video in internet ca ti fiant strocendi poita no ddu sciast nai. Si poi ci sono, ci funt sonus in dialetus localis funt. Terribilis, poita sa manducatziu contat, cumenti movis sa buca, cumenti arrespiras, funt abitudinis, consuetudinis, dificilis de imitai, ecco. Torraus gràtzias a Gianluca Medas po custa bella ciaciarrada chi eus fatu, poita a mei non mi parit, non mi praxit a nai intervistas, mi praxit a fai una ciaciarrada cun is artistas, e ita ita s'as portau immoi? Eh, sa, su contu de Puddighita. Su contu de Puddighita, deu ddu connosciu e moi dd'ant a connosci is piciocus e is piciocas puru. Gràtzias Gianluca. Moi intendeus Gianluca Medas.
In custa bidda totus si chesciànt ca nisciunu fadiat nudda po cambiai is cosas, Ma nisciunu fadiat nudda po cambiai is cosas, aici, in custa bidda ondi totus si chesciant ca nisciunu fadiat nudda po cambiai is cosas, ma nisciunu fadiat nudda po cambiai is cosas, una puddixedda iat detzidu de non criai prus. Su merixedu fiat andau in domu de sa puddixedda e dd'iat nau, Puddighita, po prexeri, cria, poita tengiu su schinnizu, ddu intendis, totu custu stragalu, po prexeri. E Puddighita, No, sou non ti ddu fatzu. Ma poita, poita no, no, no pro prexeri disisperau issu non sciiat prus ita fai, girat girat in bidda, circat de pensai e sa genti in bidda narat, ce', ta bregungia, is puddas de una borta s'ou ddu fadiant, ma is puddas de oi no ddu faint prus, sbregungia Narant totu custu, ddu biant prangendi, narant, Ta omineddu prantuleu cust'omini, putzi putzi. Insoma, issu non sciiat ita fai e iat pensau a unu certu momentu, Ah, andu in domu de su fusti, aici su fusti atripat sa pudda, sa pudda si nd'atzicat, fait s'ou e deu papu. Intzandus si preparat, andat in domu de su fusti, sonat su campaneddu, Eehh, s'afaciat su fusti, Eh! chi in italianu bolit nai ita bolis, e narat, oh su fusti, podis andai a atripai, a scudi sa pudda, aici sa pudda si nd'atziccat fait s'ou, deu papu, ah, ita ndi naras. Ma su fusti, ca fiat de cussa bidda aundi totus si chesciant ca nisciunu fait nudda po cambiai is cosas, ma nisciunu fait nudda po cambiai is cosas, dd'iat dd'iat arrespustu, eh bai, e dd'at mandau in cussu logu aundi totus ti mandant, aundi totus tui mandas is personas chi non bolis biri E issu fiat disperau e sa genti, ce', ta bregungia, de palas de is ventanas, ta bregungia custas puddas de oi. Non scidia ita fai, inzandus at pensau, andu in domu de su fogu. Aici su fogu abbruxat su fusti, su fusti si nd'atziccat atripat a sa pudda, sa pudda si nd'atziccat e fait s'ou. E nc'est andau, at sonau su campaneddu, s'afaciat su fogu.

Issu non sciat prus ita fai, ma, ita depu fai? E sa genti narat, omineddu prantuleu, non scit fai nudda, putzi putzi. Abarrau in domu iat pensau, ando in domu de s'acua, aici s'acua sciundit su fogu, su fogu abbruxat su fusti, su fusti atripat sa pudda e deu pappu. Andat, sonat su campaneddu. Ah! Fiant campaneddus totu schilliau, cussu de sa bidda. S'affacciat s'acqua. Ti boli nai, ita bolis? E narat, O s'acqua, po prexeri, anda a studai su fogu. Aici su fogu abbrusciat su fusti, su fusti atrippat sa pudda, sa pudda criat e deu papu. E su schinnitzu mi passat e deu papu. Eh! Ita ndi naras? Acqua? E s'acqua dd'at nau, E baitindi, toca, croca·ti in su strexiu. Non sciat prus ita fai, intzandus at pensau, ah, andu in domu de sa bacca, ah, iscì, andau in domu de sa bacca, mm, su campaneddu de sa bacca, oh, s'afaciat sa bacca, oh sa bacca, mm, ah Apu nau, Mmm! O sa baca, podis andai a bufai s'acua, aici s'acua studat su fogu, su fogu abruxat su fusti, su fusti atripat sa pudda, sa pudda fait s'ou deu papu, aici sa genti dd'acabat de mi pigai in giru, ita ndi naras, ah? A sa baca, sa baca fiat una baca maca, dd'iant donau papai petza 'e baca e si fiat amachiada Dd'arrespundit, Umm! Chi, tradusiu in italianu bolit nai, Bai in cussu logu aundi andant totus. Dd'at mandau ingunis. E poi, Umm! Chi, tradusiu, bolit nai, Croca·ti in su strexu. Cussu non sciat prus ita fai. Sa genti s'afaciat a sa ventana e narat, Cè, est sucessu una pregungia! Sa pudixedda, Deu sa non ddu fatzu, deu sa non ddu fatzu, non ddu fatzu, non ddu fatzu.

Podis andai a pungi sa baca, aici sa baca bufat s'acua, s'acua astudat su fogu, su fogu abbruxadat su fusti, su fusti atripat sa pudda, sa pudda criat e deu papu poita seu morrendi 'e famini. E su corteu at nau, eia, e non si spraxit sa boxi ca su corteu depiat pungi. Sa baca, sa baca at nau mmm, no fiat prus maca, at nau andu a bufai s'acua. Non si spraxit sa boxi chi sa baca depiat bufai s'acua, s'acua at nau ah ah ah, andu a studai su fogu. Non si spraxit sa boxi ca s'acua depiat studai su fogu, su fogu at nau andu a abruxai su fusti e su fusti at nau ceh est benendi, est benendi su fogu, andu a atripai sa pudda e sa pudda at nau ceh totu cussa genti in domu mia e deu ita fatzu, beh fatzu, criu. E at criau e su messaju at papau.